is this a, a, a hit or miss emergency meeting Ah, pali pali mawu ena akamati ma zozimisira moto sasankha so ukachitika emergency Ba. sizitengera kuti nani ndiwonena kuti moto utani Okay.
usowe Ndi- ndipereke chisanzo chimenechi ayi koma basi Ayi, iya, perekani koma prophet wamkulu Ehe. anayankhula kuti Eh. nthawi ya emergency sitifunsana kuti uyu wapezeka watulukira bwanji bwanji nde musafuse kuti ndapezeka bwanji pa there is an emergency emergency meeting
guys uh, i think it's always about uh, nthawi nake ndani uyu nguga nkanena kuti hey, koma guys kumalawi kunoko kumakhala idza emergency nthawi zonse Oh, yeah. like there's always something to talk about every time and uh, this is the space where we talk about those issues i mean we talk about good governance we talk about politics right here we talk about things issues that affect our well-being ku Malawi kunoko tikamati tikuyenda pansewu paja tikutani zinthu zimene zikutipanga affect and it affects um, sogolo lathu sogolo la ana athu and timanena kunena kuti this is the only Malawi that we have and ngati sitilankhula zokhuza Malawi uyuyu palibe azayankhule palibenso amene angalankhule zokhuza malawi uyuyu so ifeyo we've got that opportunity to speak about that so i'm with mr gray today welcome mr gray komanso ndakumva good governance chanchani Eh. chani eh, uh, malemu

Uh, today tili ndi nkhaniso zingapo zimene tifuna kukambirana nkhani zimene tifuna kucheza and uh, we are hoping kuti at the end of the day uh, tikhala kuti tapanga digest nkhani zingapo and mm. we spark these conversations uh, ndi cholinga chonena kuti inunso mukhoza kumapereka maganizo anu and ifeyo tikamabwera malo ano sitikunena kuti ife ndi ozisata kwambiri ndife anzeru kwambiri koma we give our opinion on certain topics on different topics ndi cholinga chonena kuti You also can have your own opinion and see chifukwa maganizo osiyanasiyana ndi amene amathandiza kutani kuyendesa dziko ilili so budget ya 2025 2026 yatuluka Eh, namva it's six i mean it's 8.4 million uh, trillion trillion from 6.4 yakwera ndi almost 2 trillion um, there is so much that has happened uh, mu budget imeneyi pali zinthu zina zakwezedwa pali zinthu zina zatsika Tsika. pali zinthu zina zachosedwa kuti ayi izi tachosa I, i just want to hear from you what has been your uh, take from the budget everything anything that you can say zimene waona kuti komano budget iyi ikuoneka ngati budget ya nzeru apo a- kapena ayi si budget ya nzeru it's a hit or a miss A miss. i'll be borrowing those words from you Wa- waziwa anthu aja kuti pamatha kuchitika chinthu chachikulu yeah ndi amangoona ka- ka- kamodzi kakang'ono kenaka. Kuti Ndoti ine- mazima kani zaonongeka ine akakasika kundisangalasa kuti anaganiza bwanji kuti akaka Ayi, kaka. ine kanga ndikavati banja se VAT VAT apa bread
ah oh, is that something that you are happy for kapena kuti bwanji ayo what panda- about that VAT okay ndikuona ngati ndi ngini yongofuna kuwaziziritsa anthu mtima pansi chifukwa kuti anthu anazo kuti hey bread Bread I think wakwera." pa zinthu zimene tikumaziyankhulira daily Eh, zumakhala kuti bread iyi wafika pa chakuti Eh. wafika pa chakuti Eh, shuka shuga watere Mm, naona mashopu ena amatseka yeah eh mashopu ena atsekedwa kaya chani mm. koma nkhani si bread magaye nkhani si bread iyi aise chili chonse panopa chili chonse yeah of Sikilipo.
course of course i mean everything so pa zinthu zimene anapanga select kuti i think itachotsa msonkho wa uh, VAT wa chakuti ndi chakuti ndikuona ngati anasankha zoti zinthu zimene even panopa tilibe nazo ntchito Yeah, yeah, yeah, mwene bread tili nayo ntchito.
Serious? Eh, bread tili nayo ntchito. Ntchito yake. Si timadya.
Koma do you know kuti bread olo atakhala wafika achotsa VAT kaya sanachotse VAT timugulabe chimodzimodzi mmene timamugulira. No, but that's where I think uh, something that we have to like focus on it mm -hmm. because nthawi zambiri ndimaona ngati kuti uh, kumatha kunenedwa kuti tapanga chakuti mm. right? but going on the ground mm. kuti mukaone no zotsatira za ma decisions amene apangidwa aja kumakhala mm. kovuta okay you get it eh? mm.
so today uh, they were announced kuti ah, chakuti chakuti uh, tatsitsa mm. eh? chakuti chakuti chili motere mukapita kumsikako muzikapeza zotere mm. but when we go on the ground most of the times so it's not uh, vuto la amene akulengezawo mm -hmm. you get it eh? mm. but sometimes when something happens it means kunena kuti there's also anthu ena ake amene akuyenera agwire ntchito pa, pa ground pa ground so it's not like kuti ndi ntchito ya munthu mmodzi mm. because malamulo amafunika enforcement mm -hmm. eh? you don't expect someone chifukwa choti wanena kuti chakuti mm. nde kuti yekhanso apite pa ground azikanena kuti kodi izi nde zikuyenda bwanji you get it eh? because in the end si ntchito ya munthu mmodzi henry mm. henry ine ndili ndi funso la first first eh. tingotenga theoretically yes kuchotsa VAT kwa bread eti mm -hmm. kungathandize chani kudziko kunoko Ah, okay. i think iwe tili mbali imodzi muli mbali imodzi eti? Yeah. okay ineyo sindili mbali ya munthu Eh, ah, ndikudziwa uli wekha ineyo sindili mbali ya munthu Mbali eh? yako. but okay that's, that's a good question that's a good question because uh, tikunena kuti tachotsa VAT uh, kulinso nkhani ina yoti pali pali VAT amene pali uh, uh, tax ina yake imene yachotsedwa pa magalimoto uh, a hybrid okay.
you get it right? mm -hmm. so you can see kunena kuti uh, Olo, uh, mwina nthawi ina yake kuchotsa kwina kwake kumakhala so insignificant mm. that you think kuti sikubweretsa chinthu sikusintha chinthu mmene tikuganizira koma zimapezeka kuti koma zimapezeka kuti zasintha chifukwa chonena kuti mavuto ndi ambiri i think a good example can be cooking oil yes cooking oil analibe i think mmbuyomu analibe VAT yeah ayi inalipo inalipo eh, i think inalipo no even cooking oil okay Ah, uyu amandifunsa zafunso onena kuti kodi vati ikayakachosedwa eh, zikhala ndi phindu la mtundu wanji in, Then- in the long run in the, ro- in the long run eh? ndiye ndimakufunsa ndimafuna kunena kuti ndimanena kuti pali nthawi ina yake kuchosedwa kwa zinthu zina zake kumakhala uh, so insignificant mm. kutengera ndi kukula kwa mavuto mene alili yes. you get it right?
panopa think mwina chimene timafuna kumva ndi chonena kuti zinthu zonse panopa zasika mtengo mm. because what it means if you're taking out the vat from bread mm. and all other raw materials amene amagwisidwa ntchito kumeneko mm -hmm. it means what will show on the market kuti chatsika mtengo ndekuti akhala chani akhala bread uja if i was going into the shop mafuta ophikira ndikuti 5 liters ndikayipezabe pa 40 pini pomwe paja mm -hmm. you get it eh? bread mwina dzulo anali pa 2.5 lelo mwina ndimpeza pa 2.3 mm. you get it eh? so to me as you are saying as you, he was asking zionesa kuti palibe mwene chimene chachitika mm. chochepesa chani chosintha zinthu chifukwa chonena kuti mafuta aja ndi ambiri as i pointed out kanthu kakang'ono yeah. nanena kale eh.
pali anthu ena akumatha kuyambana nawo kena kumanena zoti wapanga za usilu nkuti uyu wandinena kuti ndine wa usilu koma iweyo chimene chinakugunda cha budget um, there's so much i mean so much that we cannot digest today i think budget ija nchifukwa yake uh, even the house imapasidwa nthawi eh, to debate on the budget to yes. comment on the budget yes. i mean to give feedback kuti ah pakuti pakuti mwakuti mwakuti mwatinamiza i will tell you kunena kuti um mabajeti athu amene amabwera ku malawi kuno chaka ndi chaka it's always the same thing of course you get it eh? mm. it's always the same thing and sometimes you, you, you tend to wonder kuti kodi izizi

okay so i'll tell you kunena kuti chaka chino ku budget ya aip mhm. kuli 131 billion malawi imene ine ndimafuna kuti izachoke imene iweyo umafuna kuti aip izangotani izachokeratu you get it eh? now there is 131 billion malawi kwacha from 161 billion last year okay tachepesa wanimvesa tachepesa komano chaka chino anthu kuli kukhala njala chifukwa cha chaka chatha tinape- tinapanga spend 161 billion pano tagula chimanga january Yeah. 60 billion malawi kwacha yonseyi yangopita ku consumption kungodya kwathu ta- its like kuti tagulira anthu mwina 3 million or 4 million thumba limodzi la chimanga yotangodya mwezi ujani mwezi umodzi mwezi umodzi you get it eh? now ndalama ija tayichepesa titayichepesa ndalama ija what are we doing what have we done kuti anthu aja akhale bwino kuti chaka cha mawa adzakhala ndi chakudya chokwanira you get it eh? yes. so it's like kuti still tikuwetabe mavuto mm. i agree with your point i don't know what are your reasons when you say kuti aip izichotsedwe chimene chimakulimbitsa mtima when you're telling people kuti can you remove aip ndi chani
okay i feel like aip imabwera ndi mavuto chaka ndi chaka chaka ndi chaka tu kuyambira nthawi imene inapangidwa introduce zafika Yeah, pano eh. aip imakhala ndi mavuto mavuto mavuto Exactly. and sitikonza mavuto Exactly, ake kuti mavuto exactly. awa tingakonze motani and now from last year's budget to this year's budget yapanga worsen kusiyananso mwina m'mbuyo Yeah. aip ya last budget guys Eh, ayi Eh, ah, Wani, ti- machaka timakhala ngati tazizimukira ehe kuti yangotidzidzimutsa oti mwezi womwe woti mukuyenera mugule fetereza ah ya ya ya ya. you get it eh? and i like it wina wake anabwera anabwera pa television amalankhula a member of uh, the ruling party Yes. amalankhula kunena kuti you know sometimes dpp

yeah?
so ndalama zija ndiza- kaya ndizakatangale kaya ndi chani koma anazazibweza in the end which means mwina sizinali in a proper channel Yeah. so ndalama zija akazibweza koma what we are talking is kuti zinakalowa ku account ya chipani you get it eh? now amanena kuti zimene zikuchitika pano ndalamazi aliyense amafuna kuti zipite ku akaunti yake yake chifukwa chake even kugula kwa fetereza kumatisokonekera mm. I say budget ikhoza kutuluka kaya march mm -hmm. I mean march april may june july august, august. five months sitinapeze vendor wopanga supply fertilizer kulibe kulibe wandimvetsera five months mu november pamene mwina tikukatsegulira mwambo tani panopa matraki amene afika kale imagine takhala nthawi yonseyi tinali ndi nthawi and yonse budget yapangidwa panopa ya- yapangidwa panopa you get it eh? so you can see kunena kuti in the end anthu fertilizer akapeza mochedwa because i'm telling you agriculture it's, it's, it's a regulated thing fertilizer siumangothira nthawi ina iliyonse Ndi kumene eh? it means kuti ukangophonya nthawi ina yake the production will be affected yaphonyera eh? so chifukwa china chimene inenso ndimapanga advocate ineyo kunena kuti can you just abolish this mm. ndi nkhani ngati zimenezozo chifukwa choti its like a cash cow ya anthu ena ake and aip iwe ndine tikhoza kumafuna itatha koma singathe chifukwa chokuti opindula ndochuluka
amene amapindula ndi aip eh, si amene ameneka kupindula ndi aip si amalawi amene timanena akalandira fetereza ayi there are people that benefit from aip more than just An- two amene bags akuf- of fertilizer amene akufunika you Yeah. get it right?
so aip ija olo ainaka kumuza atanena kuti ife aip tayikana i'm telling you izibwerabe izibwera izibwerabe you get it eh? because it, it's, it, it doesn't Ah, yeah. serve the right people that we wanted uh, to be served komanso it's not a solution it's not a solution ndakupasa chisanzo choona kuti last year we spent 161 billion Ndipo- malawi kwacha. ndipo kunali mavuto ambiri i think Kunali- the more akumayikweza the more problems ma- mavuto amachuluka You get mwina me. chifukwa kaganiza zoyisisa Zoyisisa. Okay? so awawa amabweresa ndondomeko zati ah, tikumayisisa chifukwa chakuti tikumapanga graduate anthu Eh? anthu timapanga graduate Ah, ena tikumapasa mbuzi chifukwa choti mwina ena ali kumalo koti ah, Ulimi suli- ulimi sumatheka Yeah. then tikumapasa mbuzi and we are graduating them into, cl- uh, into uh, classes and all that i get it but my thing is has always been kuti it's not a solution because you can't be investing 161 billion or those

mavuto anjala sazakhala nawo mavuto afetereza kama mavuto anjala sakhala fetereza yes. akhale mavuto anjala yes because even fertilizer i'm telling you we have to be looking in the angle whereby unena kuti we want to invest in the manufacturing yes ya fertilizer i'm giving this example there is a company kodi ndi company yanji imeneyi imapanga zama zokhuzana za, za ethanol i think mm. right mm. Ima, imapanga za ethanol the company has got plans mm. they are putting up a plant ya fertilizer mm. okay but when you look at the production ndi yonena kuti production imene ingamazatuluke pa chaka ndiyosakwanira even to cater for mwina ulimi wakunoko mm. ndi mmene mwina mmene timagulira panopa Timagulira, yeah. you get it right? mm -hmm. what it means is anthu amapeza solution mm. but are they getting the support from the government Because support, they, they need support. they need support, support. because that's like our way out ndimamva kuti zafika poti anthu amasunga mkozo mnyumba

aip siinatipindulire exactly then tipeze njira ina imene tikuona ngati ipindulira yeah tizikhala ndi chakudya chochuluka Yeah. anthu azikolola Yeah. kuchuluka koma this aip thing In- ine ase ine ndikhoza kuuza zoti take it back tisapite kutali tingopita from 2014 eh? because ena ake mwina tikama when we're bashing this mwina foti akulamulira ndi a a mcp ana kuti ah, mwina muku- mukusatira muti ndinu a dpp Yeah. you get it but i will say kuti take

chaka ndi chaka aip was there was there When we said people were dying, we've got we've we've got those information. The information yoti tikhoza kuipeza lero litafufuza kuti what was happening in 2017, what was happening in peza anthu 2015. amene anadya ndalama za aip then ankakhala phe sadziwikaso You get it?
Eh? We've got we've got a whole case yoti inapita ku court. A Dr. Chaponda nama a, anali anali ku court nkhani yoti amakagula chimanga amakagula chimanga bwanji foti kunali nkhani yoti yani kulibe kulibe chimanga kudziko kuno mwana wawo amakayika jokes pa stage you get it eh? so what i wanted to say was kuti is we are not saying kuti aip mm. it's, it's, it's not a solution not because chipani chikulamulira ndi chichi but we are saying because we have seen this like Happening. from the from past the... 15 20 years Yes. kuti has no, it has not been a solution tili ni nkhokwe lero lino ase nkhokwe zoti simakhala kanthu zimangopanga zinthu. zimankhwala
zimankhwala
you see so i mean when he, when he, when he, you said kuti aip ineyo nde imandibowa iyi imandibowa it's something that I- i've also been talking about yeah because eh, I will give this example, we spent 161 billion last year, we spent 50 billion this year yogula chimanga, we've spent 220 billion on just consumption. We've not invested that amount. Think of an investment a country can, done, can do ku agriculture ku agriculture chifanda kuza zoti magayizi aja ama akupanga za za fertilizer company achi kuti afuna adzipanga manufacture their own fertilizer mm. amene ma research anachitika kuti fertilizer amene akhoza kugwira kuno imagine giving those people kuti akuluakulu takubwerekani ngo- ndalama Ndalama iyi. iyi 30 billion. Taonjezerani fertilizer.
chilichonse chimene tapangani mukufuna. chilichonse mupange improve your productive production kuti at least muzapanga 50000 metric tons pa chaka Yes. it means unena kuti we are no longer buying fertilizer kuchokera kunja achipa koma tizimpeza mophweka anthu enafe sitidikiranso kuti Anthu- apeze supplier tifuna tizi ah.
you get it, eh? So that's it. So that is one of those things that has been that is uh, in the budget. The budget yathu n'chifukwa chake ndimanena kuti budget yathu imakhala yomweyomweyo timangosintha mafiga you know and now zandipangisa ndiganize kuti ngati izizi zimachitika ku aip yeah kuliso ma ministry ena kuthaso kukha- kuli kanthu ngati ka AIP AIP kawo komweko kaya ndi ku health kuli ka AIP kawo kamene of course sikapindula of course koma chaka ndi chaka kamakhalapo kamakhalapo and anthu akupindula nawo exactly there is it's it's you're right it's not like kuti ndizaboza ya mm. Oh, ministry iliyonse ili ndi joker wake amene imamteteza yeah. when you said ku, ku local government kukumakhala kaya ku local government kaya ku, ku, ku transport mm. eh, amene amakhala akuyang'ana za misewu mm. i'm telling you there are some other projects that are year in year out in budget misewu yonena kuti achina misewu ya Tsangano chaka ndi chaka umapeza ali m'bajeti Ah, it's- eh, data boma la malawi laika padera 400 chakuti billion Yomangira msewu wakuti? muli msewu Kenako. wa ah, wa- wa- wa- watani wa- wa- wa- wa ku Tsangano muli msewu wa liwonde zomba Liwonde Zomba. muli msewu wakuti wakuti ah, there's so much projects that you find in the budget year in year kuyambira kalekale ase msewu wa chani wa liwonde kuchokera pa chingeni ukapita ku- kukafika ku Zomba unaonongeka liti of course pano ndamva kuti zikufuna diziyambiri zikufunika ziyambike you get it eh? zikufuna wase ziyambike. kuti uchoke pa chingeni ukafike pa liwonde 10 off Yeah. ndi pafupi ndi pafupi koma Koma ine nthawi yayitali. kulibenso zoti keep left Eh, no. kumafuneka uyende mbali imene ukuona Uma- kuti yabwino umayenda Hey. iwe kupita uku koma umazapita mbali yawo upite mbali ya uku Eh, Eh, but upite you mbali ya know, uku well, well, you get it eh? but we are talking about kuti these are uh, zitukuko zoti year in year out zimapezeka mu, mu budget eh?
kenako amazatiuza kuti tinapita tinakakambirana ndi investor wakuti wakuti akuti atimangira msewu 2 years 3 years nthawi imakhala ikutani Ndi imapita- msewu imapita amangira ku- tinapita ku ndalama. dubai ka kunali dubai kumene kaya ndi ku united arab emirates tinakasaina tinapeza tinapeza funder 2 years down the line palibe chimene ili. Zero. palibe chimene chikuchitika so what i'm trying to say is kuti budget yathu it's the same timangokhala kuti tikungoonjezera ndalama we spend on the same things nde kuti tili ndi template

this is constituency development fund chinanso chimene eh? chinanso CDF nthawi inake so ayi nthawi inake ndinkankhula pano kuti mm. ma mp because imene ija imakhala kuti mabwana ake amene amayilamulira ndi anjani ndi ma mp apa constituency CDF imangooneka ngati chipukuta misonzi chake ndikukuuza
chifukwa chake uzaone akamafuna kuti akukambirana za pamenepapo sangasuse kuti "Iye, pamene mwaikako ndalama za Ah, ya, ya, ya, ya, ya. sangasuse kuti iya pamene mwaikako ndalama zambiri ayi bwanji munakachosa pamenepo ayi chifukwa kuti imene ija amaziwa zoti iyi ndiyo kuti ndizionera pafupi bwino Pafupi. bwino. in their defense sanganene kuti ikupita ku constituency kwawo ndiye akuibhakira constituency ayi okay. but then when you go on the ground and say kuti akuluakulu let's audit each other yes. 200 million imene munalandira last year what have you done? inayenda bwanji eh? mukaona timabridge eh? timabridge tinatake toti ukangotere eh? azikuuza kuti ayi 30 million tinamangira ka bridge akaka mm. you know iyi uh, ah, ndalama zakuti ndalama zoti crazy figures yoti when you try to tally it ndi chituko chimene chachitika mm. you can't comprehend kuti kodi ndalama zija zapanga chichi you get it eh? kwinanso kumene you can't find anything zimene zachitika zimachitika you get it eh? kuti people Kuti- even on the kutinso ground, even tiyambe kutchula mayina titha kumaliza mpaka na mm, kuda you get it eh? cause kuli ma mp ena amalowa amene muja amakhala chete osalankhula kalikonse zaka zonse five ndikutha kutha kupita ku constituency yeah. so uziti ah, mwina awawa sayankhula Exactly. koma pa ground amatani Amapanga china amatibula chake. vaya pa ground Wapeza ulibe zero chilichonse. chaka chonena kuti tikwavota ndi pamene ama ah, akumanga mijigo pakuti pakuti Eh. aku i mean ine ndimanena kuti 2025 we cannot be talking about water development ndikumanena kuti tikuyika mijigo ase 2025 ase we, we are talking about a country imene ili ndi nyanja Nyanja. yayikulu yamazi ya clean madzi a clean oti pano pakupita mnyanja muja ndikhoza kungotunga ndikutani Kumwa. ndikumwa bobo anthu ali ndi nyanja zonena kuti sangamwe Madzi madzi amchere. sangathirirenso madzi amenewo but we are that nation that have got those resources koma lero lino timamupembeza achaponda dzulo anali ku, ku constituency kwawo a- akuti a- a- a- amatsegulira akuti a- akonza kaya mijigo kaya amanga mijigo you look at that person this is a whole vice president wa chipani that's very sad. this is a whole person that has been a minister for years mm. when they said for years and eh, eh, chimene akhoza chi- a- a- akuima penapake kunena kuti ah tamanga mijigo i'm telling you they cannot advocate kumulanje kuja kumachoka madzi mphiri muja ambirimbiri there's so much water in that uh, mountain you cannot tell anthu akumulanje kuti ndakupangirani chitukuko ndakukumbirani mijigo mukukamba nkhani ya mjigo bruh we cannot be talking about that in 2025 You get it, eh? So ndalama izizi uh, zabwera inde zaikidwa mbudget but I'm telling you in the end at the end of the day it doesn't benefit It Malawi. will be the same thing. Zimene tazichita from ka- Kalekale. kalekale.
Kalekale. You get it, eh? So that's the problem imene tili nayo. So when we- we say kuti ase budget iyi mwakuti mwakuti I will tell you kuti it's the same old budget. template yomwe ija template yomweyo tangosintha mu- imene yakhala isakutipindulira I yeah have to chip in. What I'm trying to say, Goody, it's not necessarily a budget thing. It's a system. Imene idapangidwa kuti kuli mapiyesi kuli ndani mani kuti izi zimayenera kuyenda chonchi. exactly and umaziwa chimene chimachitika every time government inake ikafuna kuti ifuna ilowe Yes, yes.

That's the story because uh, it's the same machinery. When investors said yes. mm. it's the same machinery. Come DPP is a ntchito same so system same machine so we, we are changing a driver but the car is still the same imakauti ndi yomweyo that is why i've always been saying ineyo kunena kuti izi zomanenera kuti tiyese chipani chakuti chakuti i'm telling you don't expect change sorry wangu ndikumbuswa kuti mu private sector mmakuchitikanso zinthu zina ngati zomwezo kuti like mmatha kusintha bwana eh? Ehe. expecting kuti mwina akabwera bwana wina asintha ngini asintha ngini Yeah. and then you find out kuti nayenso akupitiriza ngini yomwe nkhani ndonena kuti kusokosa kumene so pena nkhani imakhala kuti it's actually the individuals of course it is it is chifukwa china kuti kusokosa umene amasokosa anthu ena kuja nchifukwa choti sakudziwa kuti kodi ku- kuli chani I mean we can take you back mu nthawi ya makampeni 2019 anthu amalankhula zotani ayo ase You- you get it, eh? So- ukayamba nkhani imeneyo ife anthu osweka mitima ukayamba nkhani imeneyo Eh, kunali anyamata ena ake 2019 eh, eh, eh. amene amayankhula Eh, Eti. eh. umatha umalimba mtima kuti ah, this guy change is coming change is coming i Eh. think anyamata tayamba kudzuka kuzunguka tikuzindikira Tikuzindikira. Eh. bro and it felt different ilu eh kwambiri zimachiona kuti apapa and anthu ambiri amanena zoti inali

wina anapita uku anapeza yeah. udindo yeah. people are not really fighting for the country Yes. they are fighting for a spot in the system because yeah.
the system the system right mm -hmm. is corrupt to the core mm -hmm. one verse said nde magayizi amene amabwera ndi mind yonena kuti because you are just an individual you are just one gray yes. ndi mtima wako kuti ufuna upushe usinthe zinthu mm.
pamenepo you get it eh? it's just you grey kumanga kuti ndi iweyo iweyo passionate ah ineyo ngeni nje nje but in the end in the system okay there is kuli chipani when they said kuli chipani i say i've seen people i've seen my president uh, even if so anthu ena ake chipani chikwa- chipani cholamula chikuwatembenukira chifukwa akuti sakubweretsa ndalama ku chipani you get it eh? chipani chikuwatembenukira kuti kunotu sikubwera ndalama kunoko sikubwera ndalama you ask kuti kuti ndiye ndalama zizichoka kuti because akudziwanso pamene pamayenera pabwere ndalama koma iwe ndalama zo sukutani sikubwera Sikubweretsa. so the assumption is ndalama zomwe ukudya ndi iweyo ndiye ukudya wekha yo i've seen that a whole government official Koma- azimayi achipani atamutembenukira kumuwowoza ineyo uh, what you're saying i have a friend who was doing an internship in a mining se- se- yeah yeah alonda anachita kumuuza kuti "Ah, pano panopa mwabwera zikuvutani chonchi Eh. muli ndi miyezi folo eh you understand Ehe. and by now he has been doing that for about eight months wamanga nyumba wagula galimoto and he's an intern ase mlonda iri kunena kuti ah, inuyo tingokupatsani masiku tingokupatsani kanthawi Exactly. You're gonna be okay so you are an intern imagine magaye ankatimu

strength ya, ya black man eh? Yeah. there was no point kuti akanapangidwa in slave Exactly. Koma we sell out each other yep yep yep So yep they just capitalize on that. eh akaya amangokwezera farmers aka agree awa tikhoza kuwapasa ndalama atipasa information yakuti yakuti olo atha kumpereka wakuti wakuti olo akhoza kukampanga influence wakuti wakuti kuti apange zina zake basi zotheka koma ine ine nthawi yopangadi magayi chondipeza kuti ndasala ndekha Anthu- anthu ame- anthu amene amabwera ndi mane kunoko samakangofikira kwa munthu pamphamvu iye. ine nditha kupereka hei
ndipo pamene pafika zinthu pa so magayi nkhani iyi inali nkhani ya budget nkuona kuti kodi budget muli chani budget guys muli nkhani zambirimbiri zoti sitingazikambe zambiri. panopa even in one hour or two hours Olo ku parliament iko, Ku akukambika parliament kufikako.
zimatengera masiku ndithu

figures being taken into those sectors before, but mm. what has happened on the ground? Nothing.
Absolutely nothing. So this is a world tikukhala mu dziko lonena kuti zinthu zambiri zikutivuta mm. eh? zinthu zambiri zikutivuta tikukamba pano za forex yeah. For the first time, a dollar was being sold at 7.2. 7,200 kwacha, one, one dollar. dollar. you get it eh? As, izizi ndikuzitenga so uh, in my profession vendor wina wake anandilembera ayi mu- simukutipasa ndalama eh, uh, business manager tinapanga nthawi yakuti yakuti nthawi imene ija dola inali pakuti pakuti panopa dola yafika pa 7.2 Yeah. which means ndalama imene mundipasayo value yake siili chimodzimodzi you get it eh? and uh, because of uh, how the dollar and kwacha have been performing on the market it has affected so much things

ndani uyu paul yeah amandiuza kuti analowa mtawuni amafunsa fridge ina yeah ndi anafunsa fridge ehe ndikutuluka kukafunsafunsa kwina ah, si, then tikagule Kagule komwe. komwe kuja. kufika anaipeza yakwera the same day the same day ngini chayakwera iyi exactly Nde- That- mm.
nkhani yomwe ukunena kuti inafika mpaka na 7.2 mm, mm. it has affected a lot of things exactly, exactly. even kumene ndinatenga quotation iko anafika pondiuza kuti the day was going kuti yeah, asetatseka sitikugulisaso sitikugulisaso yeah, yeah, siili stable eh, tapanga loss yeah, yeah, yeah.
Ah, then kunatchuka kuti ah, yatsika inayamba Yeah, kufika, yeah, kufika, yeah, kufika yeah, mpaka yeah. na inafika ima- ena amafika 2.9. 35299 yeah, 29 Eh, yeah. inafika mpaka na Yeah. 29 akuzandiimbiraso tatsegulatu Eh. so i was hoping kuti ndikapita Ndika- maybe ndikapezaso atsitsaso Atsisa. nawo jera. Since dollar imene ama- ehe sinanga Yeah, utaso ehe mphamvu, eh. nde ndikudabwa kundipasa quotation yokweraso so i've noticed kuti even though tikukambirana kuti black market ngini Yeah, zatantani zasi eh koma mitengo idakali yomweyomwe ija so we are still affected chifukwa chonena kuti eh, nkhani ndiyonena kuti anthu anakweza mitengo kumana- kumanena kuti dola ikutani ikusowa Sowa. eh? kuujeni kumene timayenera kuipezako kulibe kulibe nde tikukayisaka kwina kwake tayipeza koma tayipeza osati pa mtengo umene timakagulira kuti ku bank mm. so in the end nde kuti raw materials kaya katundu amene tinakagula uja sitikugulitsani pa mtengo umene tinakagulitsani tinakakhala zoti takagula ndalama yathu ku bank mm. so that was the argument ino nawo pokweza mitengo so tapwetekeka ndithu mitengo inatani Yakwera. mitengo inakwera as you are saying and it was a difficult time even for me like my office ndekuti ndimakhala ndikutolera maquotation ochanjana i mean like ena ake ndawauza ah tandipaseni ma quotation ah tili meeting kaye ya, ya kusintha kwa mitengo Ah, ah, ah, ah, ah, ah. you get it eh? kuti we cannot give you that as we are Pano, saying yeah. you get it eh? kuti sitingakupasi quotation pano mudikire cha mma4 a lot of vendors you get it eh? so the thing is even into the shops mmene mumakhala there is sessions right ma commodities oonekera kuti ofunikira timagula every day things were just skyrocketed mchere omwe umati kugula lero amwene upita siku lina upita siku lina achina, achina mafuta ophikira ndi amakwera daily kuyamba kuganiza kuti kodi mafuka- mafuta ndi ofunikiradi kapena it's just a luxury Eh. iii mwina ndi luxury Ayi. yoti timangoyita timangoyikakamiza you get it eh? so what do you think has been the factor imene imapangisa kuti the black market should be uh, enjoying that business like that
koma kwakukulu eti ndi- i think unakamba kale point yokuti kumene timayeneka tizikapeza kulibe kulibiretu yeah so zili ngati mwana wapatchire mwampasa matama Yeah. olamulira even m'nyumba kuti yeah. atha kukontrola Yeah. china chilichonse kuti kodi iwenso wachokeranso kutiko koma kunkhani ya economy we still need the black market

yeah. so i think difference inakula so mm. to the point yoti wina samapanga mwama and anthu ena apoyira mu njira yokuti ena akanagula nagula ma dollar dollar ija kuisunga kuti tiigulise ikafika pa 10 pin Ii. ikangofika pa 10 pin Koma don't guys. even always say hayi imene makati nda waphulirana Eh, wafaya. straight, straight, straight.
Wafaya. so it has affected a lot of things but government ikuyeneka ichitepo kanthu chifukwa kuli Yeah. allegedly Mm. zimaoneka kuti anthu enaawanso amakhala akudziwa chomwe chikuchitika even the Anthu- people in the government anthu ena okay yeah, ndimakambira yeah, ndi the system. bridget ena kuti even if you and me we had a bank yeah and we see kuti 7.2 pa market pamake yeah uku kuti Mwitulusatu. Ah, ndimuuza mkulu kuti ase Eh, dai- auze i- i- anthu kuti eh, ah, eh, ipitiseni pajani Mama, eh, tita, Kapase anya- anyamata nyamata.
bwera. Eh. tengani Ti- ti- ti- ti- mukata business ya Ya- yotentha Fast.
yotentha yeah komano mm, maybe aliponso ena ake amene akupanga benefit amene amayenereka kuti zili ngati mulonda azipanga benefit kuti kwina kwake kukubedwa koma iye sinanga sangapange chilichonse chifukwa ali mkati Ali mkati, yeah. yeah i just feel like pali anthu ena ake amene they are still they are also benefiting from this so it's hard for them kuti achitani to be honest alipo ena ake amboma amene itafika pa 7 point yakuti wa Ase, olo- Anapindula ndi china- Uzaone nthawi ya mafuta anasowa ija. Eh. You would see kuti the major players am black market amafuta. Eh. Amakhala eni ake a ma filling station.

ku mm. immigration mm. amene angakupeze kuti akuthandize nkhani ya license mm. si ogwira ntchito ku, ku, ku road, road traffic ndiye choncho you get it eh? yeah. koma amakhala munthu oti wachena bwino bwino eh iwe umaona ngati amadzuka mamawa ikamati 7 amakhala amakhala wafika alibe id ya ku road traffic Aye. sali mu system ya ku road traffic koma iyeyo amakapezeka kuti

koma you know what apapa ndazindikira kuti maybe just because tikuyandikira nthawi ya zisankho eh. zinthu zinazi titamaona ngati ndi mavuto oti angobwera ngati mavuto koma ali mavuto okonzedwa okonzedwa ndikuuza Okay. not just problems you, you know how yeah the government was blaming the um the, the, the opposition, opposition, yeah. kuti mavuto enawo akubwera ndi eh inuyo. chifukwa cha inuyo Yes. yeah yeah yeah penaso i believe kuti even the ruling party mm -hmm. itha kukonza mavuto yeah. amene akudziwa zoti tikakonza mavuto akuti will benefit chini yeah. chini china chake yeah. so these two parties yeah. the ruling party yeah. ka the, the, the opposition party yeah. ena mavuto amachita kukonza anthu yeah. because yeah. we are heading to elections my elections so it's uh, not just the uh, opposition party yeah. even the ruling party at atawabweresa can engineer mavuto for them to benefit ngini ina yake mm. and with the fact kuti boma likudandaula kunena kuti awa akumapanga engineer mavuto yeah. that means it's a system that has been worked

akumakapereka ndalama kumene kuja They are providing liquidity. they're providing liquidity kuti ku black market kuja and it is allegedly said kunena kuti even the banks allegedly they are playing a part mnkhani iyi banki ya ine ndi nzangayi ineyo mapereka tilibe example. Ineyo- tilibe koma banki yako kanakhalapo

Ah, nthawi inake ndimakamba za channel ina anena kuti wina ake analankhula ah, pa television amanena kuti you know nthawi ina yake timazaitulusa ndalama ija ku, ku in, eh, fro, out from the proper channels bwinobwino mm-hmm. mwadongosolo mm. eh? komano timakaitenga ndalama ija mm. kaya ndi mosaziwa kaya tikuziwa mm. ndikukaisiya ndikukaipanga flood ku black market Okay? Ayi, ukuziwa koma ukuziwa eh? U- ufuna kuti upindule because munthu amapereka example yonena kuti um, ase tiyerekeze kuti magayizi amene amatuluka kunja anthu amene ali mboma anthu amene ajatu forex simasowa Ah, singa- in a sense kuti uh, tiyerekeze ku, ku ministry kuja mm. a minister ndani ndani akupita akupi- akupita kuchani akupita kunja mm. eh? they will just write pa pa pa pa ndikuti kaya ipita ku reserve bank kuja kaya kuti akangoyona eh ministry of chakuti akutuluka iyo yapita ku bank eh amene wapase ndalama within a week ndalama zimakhala zatani Ase. inu yopitani ku banki mukanena kuti ndili ndi ulendo wa ku america in two months atha kukuuzani kuti dola yanu izapezeka mwina ka in the next three months utauchezera umakhala uli or pa four list. months. Umakhala uli pa File list. cha anthu chonchi you get it eh?
so anthu aja apita kunja ulendo uja watheka tapasa madollars mwina 400000 us dollars Yeah. yatuluka through anthu amene aja wo when those people go out there i'm telling you Mmalawi amene ndi wamboma samaspenda madollars kunja yeah. you you get it eh? Mmalawi amene ndi wamboma sangapite kumene kuja Sangapite akakhale basa, luxurious. spenda, akuchita Azikafuna zondikapita ku perfume, 10. fili- ka 10 dollars ka 50 dollars mayas they bring those dollars back when they bring that money back here they are not going back to the bank kaisiya ndikukaisiya ndikukauza kuti tandisintheni ndalama iyi at 1.6 kaya 6 chani at 1.7 they 1.7. won't to do that they will take the money which they took from the system mm-hmm. and pump it into the illegal system ndikunena kuti ndikupita kaya pa, pa game paja ndikauza ndikumva kuti eh ili pa 3 pin itu ndani safuna phindu amwene unyamuka kwa people will do that you get it right? Eh? yeah. so as we are saying kunena kuti there are so much factors that have affected uh, izizizi zakusowa kwa, kwa, kwa chani kwa dollars but then there was also an angle kunena kuti chabwino ndalama ija kenako Ah, tinazamva nonso pano kuchipani anyamata ojiya ija yaluzatu mphamvu ye zikuferanitu mmanja yelelelelele mwakuti is that all that we need kapena tikufuna kuti zikapangenso affect something that it affected anthu amasangalala choncho amasangalalatu anthu Ayi, Say, then the game. tili ku Malawitu kuno anthu amasangalala kuti dola ichatu ili pa 35 when you know kuti pa msika wokhazikika wovomerezeka its 1.7 how can you be celebrating kuti ha ndalama ichati kutsika ili pa 35 mumaona ngati mutani e opposition also kunali zinthu zimene zinakwera what are you doing to make sure kunena kuti kutsika Zinthu kumene zija. mukukunyadira uku kupanga Zitsike, affect cause ku- ndi zoti zomwe ndimafuna kuzamaimbira Yeah. kuti yes yatsika koma zinthu zinakwera zinthu zija zidakali momwe muja yes cause ena anthu akhala mantha of course yeah kuti wapeza kuti ah wazitsitsanso nawe mhm koma nthawi imene ufuna uzikaodano ngini yako ina upezanso kuti ngini yapenga Yebo, so anthu ena amakhala ni mantha kuti mm, Yeah. anthu apeza kuti ndazika pena pake but ayi anthu apanga ndalama ama business yeah people will make money amene anakweza people make and then zapezeka kuti mwina zayamba ku- zili Yeah. stabilized yeah koma nzovuta kuti atsitse kuzakwanika utsitse Yeah. I, I, I- I see kuti most of the times when the prices have gone up it's difficult for them to come down even akakhala kuti fuel yeah fuel akakwera wakwera basi ma tra- ma transport fares ndikukwera basi akamazati atsitsa palibe amene uza- palibe amene Ah, tatsitsa yeah. a minibus athu panopa tinali tinabwera pa 400 Nde basi tabwerera never so it's in the end the best the, the worst loser mu nkhani yonse iyi ndikuti ndi amalawi ama, the malawians Yeah. ndi amene amapezeka kuti mapeto a zonsezi Amene ali ndi amene kumapeto. amva kuwawa kwambiri chifukwa zonse zimene tikunyadira mtawuni muno i'm telling you you will go down kwina kwake kummizi kwina kwake wina wake zinthu zake anazioda pa dollar there is no way angakuuze kuti nditsitsa chifukwa choti dola yanu akuti kaya kutauni koyamba samvesesana anthu kumeneko sangamvesesane inetu chifukwa chake ndima- ndimadandaula so even nkhani ya bread ija Yeah. bread itu ndi wa mtauni wakumudzi wina wake ukoko ase ndiponso asi- alibe nazo ntchito zoti machosala ehe koma shuga omwera bread yo eh, anatsikisa sanatsike iya koma sugar of course a Inakailovo amanena kuti ayamba kumanga anthu amene aku- akudulisa atu lero ndamgula 4 pin koma 4 pin eh koma ainake a Illovo amandu- amanduza zoti sugar ndi 2.5 but then you tend to ask kuti why is it zinthu zoti tikupanga konkuno Ah, pamenepo tiku- tiku- tikuvutika nazo chonchi chifukwa chani Koma you know what? I know there is more to stories za ku Malawi. chifukwa enanso amene amasokoneza nkhani ya forex-yiso ndi awaso makape awa because there was a case kujani ku nthawi inayake ku Salima. kusalima eh? kuti amapanga shuga ndikuma shuga mmalo muno ndikumasowa koma ndikumamunyamula through illegal routes Ase- Kumatuluka. ndikumatuluka Nkhani. ameneyo we are not registering forex if asakupita in proper channels Yes. ndalama kuti zimakalipidwa kwina kwake ndili ndi show next week ya Yeah. hero miss nkhani imuni mangisa nayo Ah, ah. ndi show yofunikira nde siufuna uyimise
siufuna uyimise Safuna- iyayi ase nkhani ya salima Eh. nkhani ndiyola kwambiri ndi nkhani yonyasa ikuyeneka show ka ya 2 hours exactly I just to say- talk about salima just Ah, to yeah, talk about no. what was

kuti Kaya apite ndi kaya ku ku India. kenya kaya ndi ku india kaya ndi ku It has chani to be registered.
exactly where did it come from zimachoka kuti trust ungadusise pasi pa nyanja mayazi ande kuti amatuluka kaya muboda ku- komwe ku- ku- kusongwe kukaya kuti Maboda kumapita- omwewa. kumakapita ku kenya kumakagulisa kuti kuti Ah, ase- uma- uma- uma- ambaso zindikira kumadutsa mabodamo they are the guys amene akumanga mapolisi unity akuti you see

It's how it is designed. Imene maendera. Oh, it's designed. That's true.
it's not broken Eh. koma it's how it is Designed. designed to work oh man so you can say unena kuti timadandaula mavuto komano tili ndi masolution we've got the solutions right in, uh, like in front of us Yeah. you get it eh? kumaziwa zoti chakuti chikulakwika apa cha chakuti chakuti imagine if anthu anakakhala zoti ntchito yawo amayikonda like they love their country how would you allow kunena kuti mdziko mwanumo sugar mulibe nde muzilola kuti inuyo mwayikidwa pamalo ponena kuti you have to control what goes out pamene how do you allow kuti chinthu chimenecho choti chikuyenera chisakhale mmenemo chikuyenera chisaduse chiduse how do you allow that to happen you get to see kuti thi, this system is not iwo magayiwa they thrive in yeah the system koma but an average sizimakomera Malawi- an average malawian of course ase that average malawian ndi amene sungansunthe Ayi, sungansunthe. kafika nkhani yovuta That's the problem, man. okay umaziwa Gray, there is this saying kuti people are, are gonna gravitate to what they are familiar with no matter how toxic it is Yeah. you understand so you umatoka in, a- in, a- in abusive relationship but because this is all you have ever known go back to malawi zimomanena zokuti it's not a political thing eh? Eh. ukayamba kuona maregime ose Eh. umamba kusiya kuti umamba kuona kuti this is consistency Eh. so, ukangolowa kumalawi kunoko ineyo when i stepped in south africa mpamene ndadzaona kuti kumalawi timanamizana

kuli ma system ena ake ndimati kodi izi silingapange online kungopanga kunyumba uziziwa Koma website ya Malawi, Immigration.
website ya boma. Not Hey, like immigration ni chani? kaya ku trade kopanga ma license a business Ndima- ndimamba kuganiza kuti ma license a business pano timapanga online koma chiwebsite chokuti it should come kuti iteke Oh, Ah, ine nayambapo process chofika pa njira kugiva up Serious? kuzayamba siku lina kufika pa njira And- kugiva up ase uziziwa kuti kuli magayi oti amakunga ma website anzeru Eh, town muno eh. koma website ya boma kayesere ukangolowa Olo- ase nawo ndinapanga understand kuti ah, magayizi awa pena safuna tisunthe chifukwa choti ndi pamene akudyera exactly namvatu kuti ma- ma- ma- ma- ujeni ma- malungo amenewa kumafika kuti munthu malungo kukukuntha Eh. amapita uvale ndi juzi kumanjenjemera umaziti ndikangophonya kupita lero

of course Na- okay now that reminds me Yes. eh, that reminds me timanena kuti pali masystem masystem athu sitimawapanga follow kwambiri Yes. kuti atithandize kutikonza ife tokha Yeah. you get it eh?
Yes. because what you're saying it means unena kuti tili ndi tili ndi chani timati chani asset declaration Yes. kaya chanchani zimene zija nde a kuno nde a how does it work Eh? I- i- amangotipanikiza nazo ife tikamakasegula Ife akaunti tikamaka- Ma- mapanga bizinesi yanji you get it eh? but what you're saying is true i mean if we were being able pali nduna pali president yuna kodi wasikulanje wachosa anthu chifukwa tisanapange declare their assets Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. last week yomweyi kandi last week andiliti kaya president wachosa anthu ndithu kuti nduna zanga ndakuchosani chifukwa simunatiuze chani simunatiuze zimene Zimene Because munena. what am I doing what am I doing ndikupanga zonena kuti mukazaba ndizaziwe kuti mwanditani Mwandibera. mwandibera Eh. ineyo munabwera kunoko musali chonchi yaye you get it salary yanu ndikuiziwa iyi allowance anu ndikuwaziwa ma allowance anu ndikwaziwa and zimaoneka zankhaza there is a businessman wambali yakunjinji kwa ubwino wake pa ambiri Eh, eh, eh. koma i had a friend working for him Yeah. amapanga trace yeah. kuti iwe uyamba kundigwira ntchito pano unali ndi chakuti uli ndi chakuti uli ndi chakuti exactly. so there's no way ukhoza kungobwera ndi galimoto ya 18 million wandibera waitenga kuti eh.
You get it? Eh?
So I'm telling you, we've got systems, but we don't allow the systems to work for us. We don't give them room. Kuti, can these systems help us? Chifukwa you can see kuti money laundering, kaya chani, zimachitika ku banki, anthu amatenga ndalama ku banki, zimakapita ku mabanki ndi kutani, without the system detecting kuti ndalama izi zinachoka. Zinaenda bwanji. And that's the eh? weird thing.
kuli banki ina yake mukangolowa 10 miliyoni iweyo kuti ndiyodzidzimuka akupana eti koma you are like there is so much money moving mukukapana Kuli because it's you chifukwa choti ndiweyo what you have to do is let them know kuti there will be money coming here Hey. you get it eh? as long as you tell them eh? I'm not telling I'm not saying kuti telling them in an official way Yes, yes. Mm. koma be, because you don't want kuti akupange flag Eh. mene anthu ena amapangira it's just like

ekwase ndimpatse ndatenga chakuti ndatenga galimoto so kupanga follow ku- ku- ku- kukuvuta kuvuta you get it eh?
because even ukapita ukapita kuchani ukapita there were supposed to be systems kuti ndagula galimoto inde ndikapanga register galimoto iyi, where are the documents mabanki ka ndalama chanji- Transaction yanu inayenda bwanji? yanu kuti inuyo mupeze ndalama zoti mugule benzi iyi ndalama zimenezo zinayenda bwanji

chifukwa cha mmene zimapangira affect trade we have seen there has been a shift ya nduna yeah gwengwe amuchosa gwengwe Hey, what's that uyu asazabwereso okay, Gwengwe so, wachoka. yeah gwengwe is no longer the minister of trade uh, and now

there are people amene they are disgruntled panopa oti anachoka ku mcp kuja mwina ali kuzipani tina chifukwa choti sanapatsidwe unduna Yeah. tikwaziwa Yeah, ambiri mbiri. wandimvetsetsa so he had to say thank you Yeah. kuti ah bwana m- ndadya nawo ndithu Ndi- Miyezi yatsalayi.
Yeah, yeah, it's fine.
Siyeni ndipume. Oh, ukoko sindi kuziwa zoti kubwera ndani. so yeah gwengwe uh, uh, is no longer the minister of trade Yeah. we've got the new minister of trade in town which is cyclone mumba amene mumba nde wavuta pa town pano Eh. mumba wavuta chifukwa choti i think maybe i feel like um, appointment yake it's based on what he has done so far ku, kuleba kuleba right am i right yeah yeah chifukwa kuti i mean you have to have uh, ka basis kodi kodi munthu itamponya pa tamponya pa chifukwa chani eh, anali uku mm.
tangumusuntha kumuyika uku i mean so far what can you say about this man mumba Zin like in gen like in 30 seconds what can you say about mumba zili ngati mphunzitsi ovuta kum- zimakhala zophweka kuti akhale head eh? akazafa uyu Eh. I mean I think Ah. akakhala po headmaster but uh, akupitabe kwa chilendo asee maministry anthu osiyanasiyana kwambiri yeah and umakhala ukupanga handle anthu osiyanasiyana eh? kwambiri kwambiri even when it comes to mabanzi yeah. maministry ena mabanzi awo amakhala osapaka osapaka stock ena pamakhala uku ndekuti stoko kwina chibanzi basi Eh, bola chili chibanzi Eh. atha kukakusiya ku ministry ina kuti "Eh, eh, Kuno- kudza kuno umapanga makani Yeah, yeah. zili ngati azilofota akakugwira Eh, eh, eh. amasiyana ndi Iye zoona, an- anzathu awa. anzathu awa Ake ilewa. pomwe upeza kuti ukutenga 10 pini kumpasa makuza kumpasa ndani Ndani zakozo zakozo. wamvetsetsa eh? zoona ndikapanga chinyengo ndi iwe ufuna ka 10 pini ndikapange wachamba iwe so kumene amuyika nkokukulutso yeah of course of course koma ngati atakhaledi zimene amachita ukuku i think things will change wina wake akakha- akakha kuti akupanga china chake et si ntchito yake munthu yokuti akafike mpaka pa ground aa

iye akuona ngati solution meaning akamaliza kumwamika kumeneko ehe amutengaso Akamwika akamwikaso kwina aka- akakonzesa And meaning you'll we be are, exhausted. depend, we are depending on one, One person, person. to And- fix and- the entire country eh zamanyazi because ineyo ase i was even worried kuti nchifukwa chani mpaka tafika kuti mpaka mademo akaunjika Eish. yeah I, mean, I feel like we have to feel ashamed kuti tikuononga forex even on kaunjika on zovala zoti anthu anazivala kale yes tikuyenera tikhale anthu a- amanyazi kwambiri kuti za- zamanyazi. forex yathu ina asee abwana anga kwina kwake mmene ndinkagwira eh, amandiyamikira umavala bwino bwana eh, umavala bwino eh, ndifuna uzanditenge kumene umagula zovala za eh. ehe asa ndimagulatu kaunjika anandifunsa kaunjika Eh. zovalidwa kale kuti amvetsetse Eh, then kuti- 'cause ndinamuuza these are second hand clothes yeah ndati zovalidwa kale eh anandiyang'ana eh naita zoti mutu mwake muli nkhani zambiri Exactly. And ndi zinthu zochitisa manyazi it is zochitisa manyazi it is so ine for me what pained me is kuti okay tikudandaula kuti forex ikusowa komano guys even if we look into the things that we are Chimene spending our chikuthetsera forex forex icho we are a sorry country i'm telling you asee mm. anthu onena kuti zinthu zimene zinthu zimene okay zinthu zimene timatayirapo ndalama zathu ifeyo asee mm. eh? kuti forex yasowa forex yasowa ukaona kuti ndi matoothpick eh?
ah, panatuluka uchenene yake kuti mastraw asowa mahewu amabwera eh, eh, eh, nkhani yake
kuti tilibe ukadaulo onena kuti kaso unapitapo nthawi inake unakhalapo pa tiktok paja kumaona maiko achimwenyewa eh. makamaka umapeza magayizi amene akupanga kachinthu kena kake amakhala ali mughetto momo
akupanga tizinthu ngati mmene alili mastraw sikuti chimachita kukhala chibig factory cholonamona ndani uyu uyu wamisala motoni bagaya eh, akamayenda mmafactory eh, akamakuuza kuti ah, izi zimapangidwa uku you, you see kuti ah, there's nothing fancy here palibe You, you get it eh? mwina so tiyang'ane zimene ikuthera forex chimenecho eya chimenecho ithera forex zinthu because the problem is ase ndakuwuza kuti nthawi timakamba za budget ija ndakuwuza kuti ase budget yathu it's always full of consumption timangopanga budget kuti tidye basi you get it eh? komano kuti tipange fund ndakuwuza kuti fertilizer company ina ilipo yapereka kale ndalama mm. kuti itani kuti ifeyo tifuna kuti tizipanga fertilizer you can't even invest as a country into that company kuwauza zoti company iyi ife mashare yathu 50 percent tikupasani 50 billion iyi work on your production we increase your production mm. kuti at least pachaka paja muzapanga this amount and let's see how much are we saving on forex imene timakagula because fertilizer ameneyu sitikagula mmakwacha sizingatheke you get it eh? koma nde ena sazadyapo pamenepo problem. That's the problem. occupation ya anthu ena ikhala ya kungodyapo zingati ma middlemen Eh. you get it eh? so the challenge has always been kunena kuti trade ku ministry of trade kukaya ku economy kuchanchani kukuwavuta anthu because even th- th- how we are spending our kwacha our, our dollar Our dollar. Wango- wa- wangondikumbusa

ndikumaononganso forex Ndikumaononganso- kugula magalimoto Kugula magalimoto. okuthanso ambiri magalimoto amene amakhala otenga forex yochuluka amakhala anthu ogula akugula magalimoto so we are i- we, we, we're wasting our resource we're wasting our forex not on investment but on consumption Consumption. on mwina zinthu zina zake zoti ndi za luxury or zinthu zoti tikanatha konkuno ndikuzipanga because Because- if, if our transport system was good, yeah pena munthu umatha kungoona kuti galimoto ili ndemwina ndizingogula kuti mwina ndizipita kumudzi kukanika koma kuli mmene ali mmene anamangidwira lilongwe eh. amachita lilongwe ndofunika galimoto yomwe exactly exactly ndiye the system road network yathu sili bho sili bho yeah. ikanakhala ya bho ase pa city center anthu ochoka mu 49 muno bwezi kuli basi inake yoti umadziwa zoti by 7 ndimakhala ndili apa ndikamakati half 7 ndili mu city center komano ukayamba kuona kuti mavuto otero komano umati ayi munthu ndigule galimoto you get it, eh? so forex yathu malawi kuno ikuthera kaunjika we have to feel sorry for ourselves ikuthera kaunjika ikuthera magalimoto zonsezo za second hand za second za hand. second hand Second hand zonse zokuti zoti anthu azigwiritsa kale Yeah. ntchito okay Second hand so zokhazokha. izi zinthu zoti zinthu zoti it's just these are just luxury zovala now it means kunena kuti we cannot even think kuti how can we improve our textile industry kumalawi kunoko we cannot even think kuti how can we be able to assemble even magalimoto kunoko kuti the only forex imene tingamatuluse ikhale kuti tikugulira zinthu Mwina izizi zinthu zina zake. zochepa okay but we can work out something choti tizipanga kunoko i'm telling you zimbabwe i think ndaona they've started pali wina wake wabwerera ma inno- ma- wabweretsa ma innovation they've started assembling cars we've got uh, several uh, uh, african companies i mean they do assemble their own cars you get it eh? It means kunena kuti you making sure kunena kuti Uh, even if I want to go ku Nigeria kuti ndikagule galimoto ili apanga assemble ku Nigeria sindikagula mmakwacha ndikagula mma dollars if we do the same thing kunoko if someone is coming to buy kunoko sazatigula mmakwacha You get it? Eh? It mm. means we are inviting in forex. So the problem, the challenge has always been what are we spending our forex on? ndi imene nkhani koda se pa- o- o- o- uyu wakhala kupanga emergency meeting for how long now iye naye alibe bp
kunoko sinika kwanira tomangopile ase kunongoti kunongoti timapsa mtima timapsa mtima ndikutani ndimatuluka munthu utakwiya and all that okay so timakamba nkhani imene inatibweretsa konseku timakamba kuti okay mumba is, is here solution to ukuku yet because timakamba zonena kuti a Gwengwe anali kumeneku eh, ku parliament uja tinawaona atayima atayima mu Tchilole akuwalankhula anthu aja kuti yayi panopa tizigawa forex kwa anthu ofuna
usandikumbuse za nkhani imene komano point yange tiyeni timu poti kwina wa- wa- wayendetsa Wagwira, bwino. Yeah. eh, wagaya. So tiye, let's give him time and see timpatse kuti nthawi. eh, ti- zamabanzizo tisiye Eh, ti- ti- timpatse nthawi. bwanji kachana alikosiyana koma let's give him time

Eh. koma kosanandani Aye, Omaro. Aye, let's do what let's do, we're doing this as a country and not as a party but the problem is the problem is akadzabwera kuyerekeza yawina dpp adzakhala kuti nayenso wayang'ana kumbali yake you get it eh? zimatero lero Zimatero. lili uyu akutipatsa direction akuluakulu chimene tikufunika ndi choti tipange zoti mabizinesiwa akhale anu mawa adzabwera wina wake sadzapereka even an environment yonena kuti even amalawiwo akhale ndi kuthekera kopanga those business and on, on, on those business Eh, that's why I'm saying kuti it- it's long term but then mbina yake as it were. mbina yake but we wish the minister all the, The best. best. Yeah. because i mean there's so much that we have seen ku labor Yeah. i'm telling you there's so much that we've been talking about now the assignment is kuti anthu aku labor ko revolution imene mumba anayiyamba ndizomwe ndimafuna zifunsa kuti follow up ilipo cause pena munthu umangovuta kuvuta kuvuta and then zimabwerera tabwereranso konkuja chinese aja akudziwa kuti mm, moto wa mapesi ungoyakayaka kenako kumangodabwa zi utapita ukakhalapo nkhani yake tikudalira tikudalira munthu osati Yeah. system we are supposed to be depending on eti change the system exactly osati munthu chifukwa munthu akangochokapo you are right It will That- crumble. that's- I say point iyo ndiyofunika kwambiri ndi point yonena kuti takhala takhala takhala ine ndikumayinena kwambiri kunena kuti can we empower the system eti kuti idzigwira ntchito osati munthu ayi Mm. you get it eh? chifukwa nena kuti if if zimene amachita amumba zija atazisiya ku ministry ukuku and ministry kumagwira motengera ndi zimenezozo it means kunena kuti even after mumba Mm. we, even wina aliyense amene atabwera atakhala zoti ali ndi maganizo osiyana koma ngati zimene zimachitika zija zili mu ndondomeko yabwino the system will keep Yeah, it going that's true.
you get it eh? the system will still keep it going and i was saying kuti that is why even dziko lathu lino

that mind because it means kuti talola anthu ena kuti adziti adziti tiziyendera maganizo awo eh nchifukwa chake mapeza zoti wina wake anabweretsa chitukuko anachoka mwina chili pa level ena yake wina wabwera alibe nacho ntchito mm. chifukwa choti sichinali like in a blueprint ya ya ya system a joyce banda agawa ng'ombe amanga nyumba eh wina akamabwera azopanda ntchito izi tati wina abwera azopanda ntchito izi tatende pange lero umaziwa mm.
zipani izi zimapezerapo mwayi yeah ofuna kupanga kampeni kuti akhalitse yeah yeah yeah that's why i always question ine i always question vision 2063 ichi yeah kuti is this a reality is this Kungoti- something that sitinakambirane nkhani ya ina yake imene tinayikapo tayichotse eh ine nazoti tizikambirana bwanji za 2063 tili ndi mavuto at hand okuti mwina timayenera kuti afu- kuti takonze then tizikambirana kuti okay guys takonza izi tiyeni komwe tikulowera kuti katani kusakakhalenso mavuto ena ndi ena komano umaziwa kuti when you follow slave, slave trade yeah we are back there is this promise you give people of the future freedom while you are inflicting them today yeah, yeah. so that's a system that has not changed chifukwa chake ndinakuuza kuti in most cases we sell out each other Yeah. they still use the same system so kuti tizingokhala ndi malingaliro kuti zinthu zizayenda That's it, Zayenda. ah. you get to see olo anthu amanena kulinso mawa

I, I don't blame uh, uh, 2063 and what, what we had vision 2020 i don't blame that uh, because chifukwa chimene timafunika tipange tiyesese ndichonena kuti wina aliyense obwera eh? because 2063 vision 2063 is like a blueprint mm -hmm. yonena mm -hmm. kuti dziko lathu lino kuti lidzafike pakuti pakuti tifunika izi mm. so this is a blueprint yonena kuti wina aliyense amene akubwera azitiuza mmene akhoza kuchitira molingana ndi zinthu zimene zili mu blueprint muja you get it right? Yeah. eh, so if you are campaigning kuti ndifuna ndilamulire dziko kampeni yako manifesto yako idzikhala yonena kuti it's been- Ikugwirizana ndi- ikugwirizana ndi zimene dziko likutani likuyeneka lizakhale Kuyenda zakale. 2063 ehe so it means kuti ndikayamba ntchito lero olo mutandichotsa m- after 5 years amene akubwerayo Akuyenekabe. akuyenera azatani Apitirire. chifukwa chimene ndimapanga chija si chimene ndikuchikhulupirira kuchipani kwangayi koma ndi chimene malawi akufuna kuti adzakhale so that's where we've missed kuti ngakhale 20 vision 2020 uja tisaone zotsatira zake chifukwa uyu amabwera ah, mukuti chani nsanje inland port ndizichani zimenezozo mm. koma if you can see there were billions of money that were spent pa port pamene pajapo koma wina wake anabwera even being a brother of, the, of, of munthu amene anayambisa chimene chocho koma osachigwira osayerekeza osa to move a finger eh, kunali politics yochuluka kumene you get it mm. so you can see kunena kuti what we've been doing has not been something that has been in the plans ya boma koma mmapulani a anthu amene akufuna kuti tidziavotera voterawo thats why Whew. zinthu sizimatani we have we have a long way sizimasintha magaye pano timapsya mtima mtima uja umapsya nde umazazizira timazabweranso kuzapsya but we talk of the same things every time we are here and we try to analyze we try to trying to make it make sense mm. but in the end there are people that are in the position of making what we talk about here work yeah iwe ndi ine pano tikhoza kumabwera ndikumapereka maganizo athu koma kumakhala wina wake koma kuli ena ake mm. amene tinawapatsa mphamvu yoti agwire ntchito imene tovuta we'll close with this one there's been a documentary that has been released mm. by uh, pij okay Eh, so amakamba za mmene trafficking ya ma immigrants imayendera mm. kunena kuti anthu akhoza kulowa mudziko muno mopanda chilolezo mm-hmm. ndikubwera and you know how uh, even trump has been against ma immigrants kwambiri Yes. kunena kuti "Ayi, these people akabwera ndi amene akumapanga za violent mm. eh, ndi amene akumatibera koma even kunoko pakatipa kwagwidwa anthu a ena ake akunja eh. anaba galimoto ya munthu timilandu tinatuluka pakatipa tinali ta magaye so when you look at how those people come into this country mm. you see kuti there is a whole proper cartel ndithu mm. ya mmene anthuwa amabwerera kumalawi kunoko yeah. there are anthu onena kuti even kudzaleka kukampu kuja akuti they are protected ndithu mm. oti amabwera akuluakulu ena ati a m'boma akuluakulu enanso aku- akuchani aku, aku, aku defense force amakhala akuzidziwa nkhani zimenezo allegedly allegedly yes as as the documentary is saying allegedly uh, nde chifukwa choti system ikuoneka ngati ili protected like that vutoli si vuto ayi anthu akumabwera muno ndikumatuluka ndikumabwera ndikumapanga zinthu I, i don't know what you think how does it affect our communities and even the country at large mchitidwe umene uwu Wa- ine wandikumbutsa nkhani inayake ku sekondari ineyo ndi nzanga mtsikana sanali nzanga timangoti ti- ti- klasi imodzi tingodziwana ndi nzanu koma ayi ukoko sindimacheza naye oh chabwino anandihalla po pa facebook yeah tizaka tomweti mwina two years ago Yeah. as- yeah. nde ineyo kuona picture ndati ah, uyu ndamkumbukira eh, nde ndinacheza uli kuti ah, ndili ku zambia eh, ine ah, okay nice mwakuti mwakuti kenako zi ehe, panatha nthawi eh, anazandiuza asi i need your help ehe, nde umadziwa pala akazi nake amakonda kupempha ndalama eh eh eh sunasamale Eh. kapena munasamala sinamsamale kena ndinamuuza kuti "Ah, mwina undipase namba yako Eh. kuti titani tilankhulane bwino tilankhulane yeah ndiye ananditumizira namba yake ankanditumizira vn Eh. vn imene sinabwere eh patatha nthawi ne- simaonesa recording eh kuti recording sinabwere kuona kuti munthu is recording ya
komanso um, nambala ja sinagwirenso uh -uh. ehe nde ineyo ndinangoti akaya mwina basi umaziwa china chake mwina chachitika then ndinapanga notice kuti wina wake anazandifotokoza kuti ase do you know kuti ngini ya human trafficking ikumachitika even ku malawi kuno ndipo anthu amachosedwa ku malawi kuno via ku zambia zambia pompa mm -hmm. oh. yeah, kumagwiritsidwa ntchito zina zake zosakhala bo zambia pompa so you know vuto likugwerabe ku zimene dziko likudusa mm, mm, mm. cause panopa ase kutabwera bus yokuti ikuvaya ku drc eh, ali kudala kumene kuli nkhondoko Nkhondoko. koma zikuuza kuti ase ukuku kuli ntchito inayake amene amalipidwa 3000 dollars ambiri tipite tisapite kutali even ngi- ngini yomwe ya ku israel eh straight umaziwa kuti ndi risk eh? eh kwambiri magaya anavaya aja anatenga risk Eh, eh, koma yeah, ndifuna kuti yeah. dziko sili bwino eh sili bo mm.
anavomereza kuti kuli nkhondo ati Tikazonera kumweko, ah. ukamacheza nawo amakuuza tili bobo Eh, chanjani eh. somehow ase mmalawi ni munthu oti oloko- Nkhondo, sa- olo kombola amathawa. atha kukomoka nayo osatinso kuthawa atha kukomoka nayo yeah so zonsezi ase gwero ndi dziko lathu silili bo yeah, yeah. so dziko likakhala silili bo tili vulnerable kwambiri yeah. anthu atha kutiuza zochitika mmene wakamba zoti anthu amabwesedwa kumalawi kuno mm. ndi kumatumizidwa kwina kwake yeah. namva nkhani ya madrugs kuti even kumalawi kuno yeah ni njiranso ina imene anthu njira imene anthu amadusira yeah yeah ma drugs ma minerals yes yeah. and anthu akulu akulu ena ake mm, amakhala akudziwa yeah ndi ngati Yeah. njira basi anthu amachoka Mm. kwina kwake Yeah. adusa kuno ndi kumene kuli kophweka kudusira chifukwa choti kuli mavuto Eh. amadziwa kuti kuti tikati- even anthu amene ali mmaposition otitetezawo amati akangolandira kena kake kenakake Basi, alibe nafe ntchito. tadusani ndi mafoni basi akuti akuti aduse chakuti chakuti chiduse Eh. so system yomwe ija yaola koma system ikuola chifukwa choti anthufe tikudusa mu muzowawa zowawa zimene anaziona habakuku
habakuku anaona mavuto akuti ukazamuona munthu akuthawa ndikukabisala pamoto ndiye chimene akuthawacho ndiye kuti ndi choopsa kuposa moto eh, koma mwambi wake Yeah. akuti ukazaona munthu akuthawa koma akuthawira pa moto nde kuti chimene akuthawacho Ah. n'choposa moto yeah but i think it makes sense kuti mavuto amene tikukumana nawo as a country mm. uh, contributing to ma decisions ambiri amene individuals are, are, are, are, are, are making yeah. kuti how can i come out of this or how can i support my family mm. chifukwa kuti anthu awawo amene amakhala in the border post ku mra ku immigration kuchani ku forestry oti atha kumadusisa makala mm. amaziwa zoti mukangowapasa 2000 thumba la makala mudusa they don't care about kuti chilengedwe kachikonongeka motani eh muka basi muka akamadusa pamene paja ndi chamba mutha kudusa bwinobwino as long as iwowo mwawapasa gawo lawo eh ak- mukamadusa pamene paja ndi maminerals kaya ndi gold woti simayenera kudusa naye pamene paja Mudusa. mudusa bwinobwino as long as inuyo mwawapanga sort out so all this gwero lake likuoneka kuti ndi mavuto right Ndi mavuto. kuti anthu likupangira voti anthu tapanika kudusa muzowawa poti kuti tidalire uh, salary ija sikumagwira mwina sigwira hand to mouth kwangotere pa 10 salary imatha pa 10 ya mmalawi aliyense pa 10 kapena ena msumuli Iwe pate. Iwe ndo wachi- pa 10 patalikilatu imata isanafike Osama- osamafuna italowaso osafuna Osafuna- italowa kuti iyi yangolowa It'll give me stress. Oh. All right, guys. So yeah. That has been another beautiful episode eh, of emergency meeting my guy. Mm. Uh, Gray Gray mwina azibwera bwera. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ai kumasuka. Ai sindikuopa kumangidwa. Eh. Koma ndikuopa BP. You know again I think studio yathu yanyowa na tibweresa eh, team. Eh, so tikachoka pano tikachoka pa zisulo at least to relieve the stress but nkhani zimene zimachitika ku Malawi kuno zimakhala nkhani zoti zimatipsesa mtima. Mm. Uh, sitimakonda kumazikamba kamba. kamba. chifukwa nthawi zina zimakhala kuti we know people knows the solution koma they are not bringing the solutions Yeah. and we know it's for personal reasons and we know kuti ndifu- kungozikonda chabe kusabweresa ma, ma, mayankho pa mavuto amene amalawi tikumana nawo Yeah. but as being emergency meeting will always be here to talk about these issues to enlighten these issues and to make you people understand kuti izi izi mavuto ena awatu mukamavutika imakhala nkhaza za anthu ena soja anatiuza zimenezozo mm. so it's been cardinal henry and uh, chinochi chinochi was Umatamba here kale. achina bridge emergency meeting simukhala ndi madzi kodi kuno nkosauka ayi kuno sikosauka kulibenso tv awa asazabwereso ladies and gentlemen we are out awa awa asazabwera